tsopano tikupatsirani zimene wayankhula bon kalindo lero bon kalindotu watambako zokhudzana ndi ma president a dziko lino amene anayamba kuyambira kamuzu banda bakili muluzi bingu wa mutharika joyce banda komanso peter mutharika kufikiratu achape ndipo wayerekeza ma president amenewa ndi achakwera kuti ayi ndithu zikuoneka ngati sizikuyenda akuti chani bon kalindo lero ndisanayambe kung'alula nthawi zonse ine ndimayang'ana kapena ndimatenga zimene amalawi andituma kuti ndiyalankhulire uthenga wanga wa lero ndisanayambe kung'alula powayimirira amalawi amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mu dziko limene kalekalelo linkayenda bwino koma lero dziko ili lili m'manja mwa asatana amene akungoyang'ana za iwo uthenga wanga woyamba ukupita kwa inu a tnm komanso a airtel amalawi akunena kuti ngati mwatopa mukuyenera munyamule katundu wanu muzipita m'makwanu chifukwa ma services anu masiku ano sali bwino bando imene ukayika mu foni ikungokhalamo 2 minutes yatha chikhaleni chozonsezo zikudula mwakwezanso mitengo yanu mwa mosayang'anira munthu wosauka choncho amalawi ambiri akuzunzika kuti apeze netiweki komanso kuti ayimbirane ndi azinzawo kuli ma drop calls ambiri ichi ndi chilungamo chake choncho inu akuluakulu a tnm komanso a airtel amalawi akunena kuti ngati mwatopa mukungoyenera kuti munyamulepo katundu wanu muzipita mwinanso kubwere kampani ina imene ingakhale ndi welfare ya amalawi kusiyana ndi zanuzi chifukwa network yanu ikuvuta zinthu zanu zikudula mayunisi akudula ma calls satheka kuyikamo mayunisiwo pang'onong'ono athamo network ikuvuta koopsa nde amalawi akunena kuti iwowo atopa nanu ngati mwatopa nanunso munyamuke muzipita monga mmene atopera aboma komanso inu a macra zikuoneka ngati ntchito yanu mwayiyiwala mwalowa ndale tsopano malo mwakuti muzichita regulate ma kampani ngati amenewa a tnm komanso a airtel muli vyende ku- kutanganidwa ndi ndale mwatanganidwa pakali panopo pakuonesesa kuti kodi za ma hacking hacking muziyendesa bwanji choncho amalawi ndi okwiya kwambiri ndi makampani a tnm komanso airtel because ma services anu ali very very poor purezidenti chakwera alandire uthenga umama pano ndipo uwu ndi uthenga wopanda chigamba ukuchokera kwa amalawi ine ngati inenso purezidenti wa amalawi ndimangoyima pa chilungamo sindimaopa wina aliyense chifukwa chilungamo ndiye ndi chofunikira kwambiri bwana iyi ya ku chikangawa iyi ya ndegeyi komanso ya lake malawi iyi amalawi akudikira mwachidwi ndipo akufuna ma results izi zomanena kuti mukufuna kuti anthu asiye kulankhula za ndege imeneyo ndiyosagwira chifukwa ndege singakhale investigation kapena kuchita investigate kapena kuyika commission of inquiry popanda black box mukuyenera muziganizira mofatsa kwambiri choncho anthu anu amene mukuwatuma inu kumakanena kuti aye e anthu tikuyenera timpepese chakwera chifukwa anthu anamutukwana amutchula mayina imeneyo ndiyosagwira ikanakhala kuti mukuyendesa kampani ya m'nyumba mwanu zinali zogwira koma ili ndi dziko and you as a president you need to be responsible ponsible enough you need to be careful chifukwa mukuyendesa ili ndi dziko simukuyendesa kitchen kapena chipinda cha kunyumba kwanu mukusogolera anthu dziko lonse from nsanje to chitipa choncho iyi yomanena kuti simukufuna anthu kuti azilankhula za, za ndege azilankhula za ngozi e, ripoti latuluka ripoti lake liti Thi- this report has got a lot of shortfalls and it has got a lot to be desired choncho musakhale ngati mufuna muziopseza anthu mu dziko la democracy aliko ena ndithu amantha koma alikonso ena ngati ineyo sitimapanga mantha iyayi ngati anthu amakunyengererani bwana osamakuuzani chilungamo amenewo akhale amenewo chifukwa ngati kuli munthutu amene watoleredwa muno m'malawi onamizidwa ndipo iyeyo amakondwera akamanamizidwa ndiye ndi purezidenti chakweratu muli ndi ma advisors anu ofoyira kwambiri makape amene samayima pa chilungamo chifukwa ma advisors anu akanati azikuwuzani zimene zili ku dziko uko Eh, ndikunena pano mwina munachita resign anthu ndi okwiya kwambiri nanu bwana ichi ndiye chilungamo chake kaya muopseza anthu kaya mumanga anthu kaya mutumiza anthu kuti azikapha anthu kaya kubwera alendo ochokera ku rwanda mwachisanzo ine ndiye ndili ready kale koma kuti ndisiye kunena chilungamo chifukwa choti ndiopa kumangidwa iyayi ndiphedwa iyo iyo imeneyo sinkhani sinkhani yachimwene munthu aliyense analengedwa kamodzi ndiponso azafa kamodzi kaya ufa chaka chino kaya uzafa chaka cha mawa kaya uzafa patapita zaka 50 koma kufa ndi kufa basi choncho iwenso amene ukumukonzera nzako imfa nawenso uzafa akanakhala kuti pali windo ina yake imene imatheka kuti munthu asamafe azikagula moyo ndiye kuti ambiri inu muli moyo makamaka inu am'boma amene mukungoba makobiri a anthu muli miyoyotu muli miyoyo yanu ili yambiri ife anthu osauka tikungofa choncho ndikufuna ndikuwuzeni bwana iyi ya Chikangawayi muyinyamule bwinobwino ya ndegeyi chifukwa amene anafa aja ndi anthu ndipo kwa inuyo zikuphweka chifukwa amene anasiya abale anu Koma kwa azibale awo, imene ija ndi nkhani yomvetsa chisoni, nkhani ya sensitive, nkhani imene anthu akufuna funa mayankho, koma mayankhowo sakubwera. So mmene mmalandira lipoti lija kuchokera kwa ma, ma mafias anzanu, ndikumanena kuti ayi ndikufuna kuti anthu asiye kulankhula za ndege, lipoti latuluka ndipo anthu akhutisidwe wakhutisidwayo ndi ndani nkutheka kuti inu ku mcp ko ndi anthu anu mwakhutisidwa koma amalawi ambiri ndife anthu okwiya kwambiri chifukwa up to now uh, minister of information adanena kunena kuti tachita secure transponder komanso black box zimene zijazo later on zinasinthidwa mutachitachita edit lipoti la ku germany nkunena kuti black box yasowa ifetu sizisiruyi amalawi simakapeyi amalawitu anapita konso nawo ku sukulu sukulu imene munapitayo mwinanso inu munangopita ya ubusa koma ena anapita masukulu enieni tinaphunzira timaziwa amalawife simungatipusise ayi ndipo ine ndikanakhala mmodzi wa macommissioners ndikanakhala wovuta kwambiri chifukwa ndikanangoyitana iwe tanena iwe kodi ndege imene inamenya phiri ndi iti iwe unawuza anthu kunena kuti ndege inamenya phiri tawu tanena tanena chilungamo kunena kumuuza kuti lowa umu iwe unanena kuti black box inapezeka ndi transponder zimene umanena zija amakuuzani ndani ayi ayimakuna kuti lowa umu iwe unanena kunena kuti ndege inafika ku, ku, ku mzuzu airport ndipo inabwezedwa A- apa airport control anamuuza pilot kuti bu- bwerera ndipo mulipoti lija mukunena kuti munalibemo mundege muja zolankhulirana ma ma communication device zimene zija amakuuza ndani kundiyankha mwa uchisiru ndikanangonena kuti lowa umu ine ndikanakhala komishona wovuta kwambiri chifukwa sindimafuna ine zachibwana choncho lipoti latuluka lili ndi ma shortfalls ma grey areas amalawi adakalibe ndi mafunso akufunafuna ma answer ndiye inu ngati purezidenti musakhale patsogolo ndikumakanena kuti ayi ndikufuna anthu asiye kulankhula za ndege lipoti latuluka ndipo anthu akhutitsidwe za ngozi ziyiwalike Pa- palibe zimenezo palibe ati ayiwale zimene zijazo anthu akuzifunafunabe chifukwa abale awo anthu amene ajawo azikuwapweteka pakana lero azikazi awo azimuna awo ana awo adakalibe ndi mafunso so dziko linolo ndi ndi la democracy dziko linolo sila one party system dziko linolo sila mcp ndi la amalawi palibe zoopsezana bwana imeneyo nde siigwira olo mutapanga mapulogalamu ochuluka pa mbc ndi anthu ena ake opanda ntchito akuluakulu okuti anal- analuza analuza kala alibe china chilichonse Mu- mutapanga mapulogalamu amenewo kuti anthu muchite convince amalawi sizingatheke makape ena aja akhuta kuti a ndalama zawo uko ndikumanena kuti anthu amu amupepese amupepese mwini chakwera ndipo ine ndikupepesa m'malo mwa mwa amalawi onse kumupepesa chakwera utalandirandira ndalama zakoko iwe iwe kape kwambiri dziko lake silinolo ndipo sizingatheke kuti wina achaka atiopseze ifeyo choncho inuyo mukungoyenera mupange the needful zija munkanena kuti ndege inafika ku kujeni ku ku mzuzu zija muuzane kuti kodi zimenezi ankatiuza uja ni ndani mumfunse kuti ni ndani ndipo by today tinayenera tizi- tione ma arrest a anthu chifukwa lipoti lija limene latulukali ndi zimene zina- zinkanenedwa nthawi imeneyo ndi zinthu ziwiri zosiyana choncho palibe zoopsezana bwana even issue iyi iyi ya lake malawi imene ija palibe zokambirana chifukwatu ilitu ndi dzikotu si chalichi cha assemblies ili ndi dziko ndipo mbuyomu kuchokera 1890 kuchokera ku geneva conference kumene anthu anakambiranapo za malire a malawi ndi tanzania imeneyi ndi history ndipo mukapita mu archive mapurezidenti onse ambuyo umu kuphatikizapo kamuzu um, uh, bingu wa mutharika joyce banda mzimayitu anakwanisa joyce banda kulimbana ndi tanzania pakana a tanzania anaopa Joyce Banda anayitengera nkhani imeneyi ku khoti ndipo anaopa Bakili Muluzi mkati ndiye inu mamuna in- even even even, even Peter Mutharika nkhani imeneyi analimbana nayo choncho zinkamveka kuti inu mwagulisa nyanja ndipo zinamveka kuti mwagulisa kanyanja kathu ndi mafuta mwasinthanisa ndi pache mmaona a Tanzania akumanga poti paja mumaona a tanzania akuyendesa maboti yawo mene muja ankhondo kumapanga display kukoka legeni kunakuvutani kuyang'anira muvi woyang'anira sumachedwa kulowa m'maso ndelerotu muvi uja walowa m'maso a tanzania atenga nyanja imene mu history ndi nyanja ya malawi ngakhale olo purezidenti wanu woyamba wa mcp kumeneko Kamuzu adakana ndipo adalusa kwambiri nkhani ya nyanja. Choncho iyi si nkhani ya ndale, si nkhani yokambirana ayi, ndi nkhani yokuti ah, tikufuna tionese umwini wa dziko la, la, wa nyanja ya Malawi. Sovereignty. Palibe zokambirana. This is a sovereign state. sovereign state aliyense akuziwa bwinobwino kunena kuti nyanja imene ijayo ndi ya dziko la malawi ndipo palibe zokambirana choncho amalawi akutchera aku, aku, akutchera ndi chidwi akudikira ndi chidwi kuti amve kuti inuyo mulankhulapo chani chifukwa tikanakhala kuti tili ndi president weniweni amenedi ali ndi welfare amenedi analumbira to protect this country lero atapanga ujenitu press conference koma kuli zii as usual kusonza kuti pali china chake chavuta kaya mukuopa kapena nkhondo e, mukuyeneradi muiope nanga inu nkhondoyo muzikayamenya anzanuyo ni malegeni chimene mukuziwa inu ndi kuba basi olo helikopita mulibe ma jet fighters mulibe eh? nthawi imeneyo tu mwina kapena nthawi ya Odilo kuja kumatchuka magalimoto ena chakuti galimoto ya Odilo ukapita ku ukapita ku ami am- pali magalimoto ena amatchula kuti Odilo anayesesa Odiloyo kugwira at least kugwira ntchito yabwino kugula magalimoto aku army kapena zida zina ndi zina koma chimene mukuziwa inuyo ndikuba basi palibe chimene chachitika ndiye mwina mukuopa koma palibe zokambirana yathu ya nyanjayi palibe zokambirana kalekalero ah, ujeni, ah, bakili muluzi ah, anatengapo akubwalo kukhala ambasada waku, waku, waku tanzania nthawi ina yake ndimakumbukira ndili mwana anakhalapo ndithu akubwalo anthu aku tanzania akafuna kupita mmazi muja amakapempha ofesi ya akubwalo ngati ambasada ndiye lero zatheka bwanji kuti mu ulamuliro wanu akapezeke kuti aku tanzania akuchita kiremu kuti nyanja ndi yawo vuto lopemphapempha mapemphapempha munapempha nazo ndege nthawi ya cyclone freddy ndi anthu aja anabwera anakuchitani study anadziwa kuti ndinu makape olo akakuopsezani palibe chimene mungapange nthawi ya kamuzu this nonsense kunalibe nthawi ya, ya, Bi- ya bakiri muluzi this nonsense sizikanachitika chimodzimodzinso nthawi ya bingu wa mutharika kunalibeko zopusa zangati zimenezi kaye kaye nthawi ya joyce banda nzimayi itu nzimayi anapanga zinthu zoopsa nzimayi ndipo amalawi tiyeni tizimuthokoza joyce banda she stood you know firmly kut- kuteteza this country koma awawa awawa awa kaya ndi chani kaya china chilichonse sindiziwa china chilichonse phee ndi anthu akudikira nkhani ya nyanja kuti muchitepo komenti iyi ni nkhani yonena kuti chine a- a- maloya achina ngati phoya ajawo achina khama phoya kuwafunsa maloya ngati amene aja akuwuzani history uh, kapena akuwuzani ndandanda wa zinthu mmene zinayendera nthawi imeneyoyo nthawi imeneyoyotu nthawi ya pp ma, m, kalata imene inapita ku khoti kalata imene inapita ku sadik aujeni tanzania sanabwere ndiye panayenera kuti amalawi tigwirizane titeteze ziko ili otherwise ngati sitisamala ziko lino ndilozungulidwa ndi mozambiki nanga a mozambiki atabwera kudzatenga mbali yawo a zambia atabwera kudzatenga mbali yawo nanga a tanzania atabwera kudzatenga mbali yawo dziko lino silithapo siku lina muzamva kuti aa dziko lino lathapo aliyense watenga kwawo chifukwa mbali ya uku ndi ku zambia mbali ya uku ndi ku tanzania uku ndi ku mozambiki maiko amenewa atangopangana kuti tikufuna tilitenge dziko la malawi basi tathera pompotu so likufunika atsogoleri amphamvu osakhala manyaka iyayi palibe zoopsezana bwana bon kalindo muziko a meki pakana lero ameki sanalipire maofesazi awo koditu ntchito ilipo kwa basitu anthu anapanga kale kalembera anatsiriza apa mufuna muzinama za supplementary registration chipatiseko chitakupanani koma anthu simunawalipire mpakana lero ayi 2025 tiona zisankho zokuti sizinachitike dc mwana upsa kwambiri from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa